gọvanọ Soludo gọvanọ anyị o alụ melu o alụ melu o ndị egbukwakwana anyị chee na ọ ichekwawa anyị ka ndị a bịalụ kelee ife melu gọvanọ anyị ee ha egbukwakwana nke a mere na Nnewi ndị sekuriti a ndị nche a na-akpọ udo ga-achị ha egbukwakwana na mgbede ụnyaahụ a sị na nke a mee n'akụkụ Ibeto Junction trafik ebe a jewelu Bank Road saịdị ebe ahụ wee wụ na nwanne anyị nwaanyị Miss Chiamaka ka a sị na a gbaturu ee ndị udo ga-achị bịalụ ịlụ ọrụ trafik biko nụ ọ ndị udo ga-achị na-alụkwazi ọrụ trafik ee ha chọ ịgafe ha ya agafe mana keezikwa nke wụ ịlụ ọrụ trafik jirizie iwe kedu ka ọ ya-esi wụ na ndị ị bịara ichekwa na ọ mgbagbu ka ị na-agbagbuzi ha a sị na ha abatala ebe a fụ na ụzọ agachaghị ọfụma ụzọ agachaghị o nwere ka ndị polisi si eme ka e kliara ha ụzọ ha egbuwa alam ha ma ọ wụ e lituo klia ụzọ ọhasị ọsị gbawa egbe kelee ụdị ndị e bunyesila egbe biko nụ kelee ụdị ndị e bunyela egbe Soludo kelee ụdị ndị i bunyela egbe biko nu kelee ụdị akụkọ a na-anụ dị ife a hmm? a na-ebunye ndị adịghị prọfeshọnal egbe a na-ebunye egbe ndị ya-ahandụlnwu egbe ka a na-ebunye egbe gịnị na-akpata ụdị ife a na mmadụ anwụgorie a bịara ichekwa anyị ka a bịara igbu anyị egbu ka m kpọgodo ọtụtụ okwu ndị mmadụ kwuru gbasara ife a alụ na-eme alụ na-eme geenụ ntị ndị be anyị

Uh, Nnewi Forum for Justice exco ekene m ụnụ onye nna na onye ụsa isi okos um, nwata nwaanyị a dị n'ebe a a na-ekwu ka e buje na ọgwụ ka e buje ya teaching hospital ọ nwụgo ehe by the time e ji ebu ya elu teaching hospital confirm ya dead kee reason sọsọ na ọ ka o jee Nkwọ ka ọ pụta kwụrụkwala onwe ya na trafik dịka e si kwụrụ ndị ọpreshọn udo ga-achị esi ebe ha nọ sị na go slow ji na go slow dị ha matusi ya na moto buru moto na ha na ha nnaka ha nwe obodo gada gada gada gbaa lady akwa nwa si n'azụ gbawu ya egbe ebe ahụ i don't understand ọkwazi na ọ na-esi n'ihu asị yes na o ji asị ya buga motorcycle na okwu ha ebuga ma ọ na-enwe little argument ma nke ahụ n'azụ 100% offense of any security agent who be you who therefore biko ana m ayọ mayor nke taa nke echi ma governor of Anambra State Professor Chukwuma Soludo the earlier withdraw all these people nasịa ha egbe niile ha bu the better for us because ka ọ wụ mụnwa today onye agbagburu ife a wụ my senior brother ka agbagburu ife a na mgbede a ọhọrọ ọpụpụ uchichi ọha anything these people na-anọ na Nnewi for instance ha burugodu moto whether there is hold up or there is no hold up you will see them ha na-eme overtaking etu o si kwesị nye etu o si kwesị etu o si sọ ha ha nwa nwe obodo ndị niile nọzi n'obodo slaves ka ha bụzi to them ọchịrị ụfọdụ akpọghepụ ụzọ oghe na-apịkasị aka chiri nke ọzọ e, enya anyara moto with one steering one hand on the steering while the other one buru koboko na-apịa ụmụ anụ ọfịa edebere n'ilo look enough is enough quote me correctly na ife ọzọ emewe ha na Nnewi na mgbede anụ nwa because na m nọ Lagos otherwise na m nọ Nnewi kịta afụ na anya bụ ite sie n'esu nọ esi mbiri mbi therefore the earlier e withdrawal gaa nasịzigoro ha training n'egbe ọ na-eje nyegharị ha training eje nyegharị ha training and ebe a nọ ya ọ wụrụ iwu ji onye ọhụrụ na ụmụ onye ada agbawa nwe ụmụ onye ada eme ife sọlị anụ the moment eburu ya na ha egbe ya onye fọdụ sọzi ya nye gbuo mmadụ nye agbagbuo mmadụ nye mee mmadụ nke a owu- owu- anaghị eyi uzizi igbu mmadụ as na- as their national la- anthem look enough is enough we won't take it any longer we won't take it any longer eziokwu na nke aka na ite ite ị fụlụ kịta o si ga-esu na mgbede o sie na mbi gị mbi ọ ya esizi ọzọ ọ ya esizi again nwa ịgbanwu nwa nwa nwafọ okonkwo no he said, no we won't take it anyị eteke ya nwa ka eje ozi ka epụta nne nọ n'ụlọ ụmụnne ya na ka abịa na ya na-abịa na anyị anyị eburuzi ozu kwaba ezi- eziokwu nke a mmedi ọha mana nke anyị ekwe ndi so ife m ji sị ka m gwagodu nnewi forum for justice gaa ka ekwuo ana m agbadata nnewi ozugbo ana m abịawa na mgbede a mana chi ejiela mana chukwu mee ebere ụtụtụ echi ka anyị ka anyị kwuo na ya ihu na ihu ebe a ka o kwekwuo o kwekwuo ngwado emen buru buru- buru egbe ebicha ndị na-aṅụ aṅụ mkpụrụ mmiri akpọ mkpụrụ mmiri sị ha na-arụ ọrụ operation udo ga-achị nne ha na nna ha buru egbe gwa nwa gwa gwa akwa nwa anụ akwa akwa nwa anụ ha egbuola ya o nwere ike nne na nna ya tra- tra- try nọ na- na- na- na- na-azụ nwa anụ from pra- primary school from nursery school to university level ha gbagbuo ya na- otu otu ntabi anya nwata eruole to help the family ụnụ ụnụ arụgbuo onwe ụnụ na sekuriti onye ga-enwechi igbo nwechi igbe akpere egbe kpa ya n'aka na-ezuzugharị up and down ebe ha ga-agba egbe ha agaghị agba egbe ha ga-aga chụwa ndị fulani ha na- na-ara nne anyị ha n'ime ọhịa ndị ara ndị ara eburu egbe kpa ndị ara n'aka ebe ha na-eke ike n'ụlọ very useless useless people ụnụ arụgbuo onwe ụnụ na sekuriti lekwa obere nwa pụtara ụwa na ụnụ agbagbuole ndị a niile na-akụ ihe ahụ ndị ara ụnụ nọ ndụ agbagbuo mmadụ n'iru ụnụ ụnụ anọrọkwa ha eburu the woman ahụ pụba ụnụ nọ ebe a na-eme mkpọtụ Th- those people nọ ebe a mgb- na-agbala egbe ahụ elu na e nwere ihe ha na-eme gbagburu that woman ụnụ ekwesịghị ikwe ha ka ha mee move from that place with that dead body ụnụ agba nkịtị buru nwunye mmadụ ọ ada mmadụ tinye na mgbo- na- na moto buru pụba ha gbagbuo ya buru ya pụba ụnụ agba nkịtị all all of you are fools when a na-ekwu ihe ndị anyị na-ekwu ndị mmadụ eche na ihe egwuregwu ka a ga-esi jee gbagbuo mmadụ ee pụta na-agba egbe enyi ha gbagbuo mmadụ ị nọrọ ebe ahụ eburukwa the ozu ụnụ agba nkịtị isi adịchara ụnụ ncha niile mma ndị ara ka ụnụ ncha niile bụ o metụtago gị na-ebe mgbe a na-ekwu ya sị na ndị a niile bụ killer squad zoo terrorists mere employ in our land to reduce our men and our women ụnụ eche na ihe egwuregwu kịta nna ya na-akpọ prọfesọ gị na-akpọ meyọ gị Onye- ndị ya na-akpọ ya kpọlite ada ya nwụrụ anwụ ndị ara all of you ụnụ ncha niile ya eketachi ya hei ndị ara ndị ara ka ụnụ all of you are mad people
ee gọvanọ anyị Soludo ịfụna na ọ bụrọ onye ọbụla ka a na-ebunye egbe ndị nwa na-akpọlụ bịa ndị udo ga-achị a zụkwalụ ha azụ ụdị akụkọ anụbugo anụbugo ugboro one ma one a nọkata ọ ka wụrụ na na-alụ ọlụ ka ọ gịnị gịnị na-eme gịnị na-eme ọ mmadụ na-anwụ nobody has a right enweghị onye nwere ikikere igbu onye ọbụla ọ ndị ji egbe ezu ndị jikwa ya egbu mmadụ ka a na-egbu egbu ya anọkata gbaa mmadụ egbe o nwere ife ofu onye na-akọ na ndị mkpọgasịla onu ha ma nke trafik ama m ife ama m aghọta m ife a na-akọ ebe a udo ga-achị yes sekuriti ọ ka achala ụnụ ụnụ wugolu sekuriti izizi bịagolu ndị army na-agakwa a ma ka ha si aga mana ndị be anyị ife ndị be anyị nwere ka ọ na-adị ife ndị be anyị na-adị iche udo ga-achị ehe o nwere ikezi ọ na-agazi one way n'ilo ọ banye side a ọ banye side a maka na udo ga-achị nwaanyị na nke ndị be anyị na-apụka iche ọ ife ka ụfọdụ ji asị na anyị ya-achịwe onwe anyị maka ndị be anyị ndị Igbo ji ime ha na-emekarịcha ndị Igbo ji ime ha na-emekarịcha kelee ife ndị a na-alụ achọrọ m ịma kelee ife ndị a na-alụ ọlụ ahụ ezitere ha ma ijide ndị asị na ọ ndị kidnapping n'ime ọfịa ha na-emekwe ka ọ ịbịa na street bịa na-emekpa ndị nọrọ onwe ha ahụ eche m na ọ n'ọfịa ka asị ha ya-aba chụpụta ndị na-eme ife ma n'ime ọfịa kelee ebe ha na-anọ ha na-abakwa ime ọfịa eji wee kpọta ha aghọtago m ụdị ife ụdị ife onye a na-eburu ụzọ kwu okwu na-ekwu ka onye nke bu ọdụ eburu moto via via asị na udo ga-achị a na-achụsịsị onye ọbụla n'ilo o nwezi ka esi na-efe ife a na-efe ịma na o kwesịghị ha akụtụrụ moto ọzọ akụtụrụ moto na-achala ha ma ọ merụọ mmadụ ahụ aka ọkụ ife ọzọ bikonu ndị azụrụ azụ ndị kwesịrị ịnọ na sekuriti ọ bụrụ onye ọbụla na-anọ na the sekuriti ọ gịnị dị na-afịọ eh? esoghị m na ndị na-asị ka sekuriti ghara ịdị achọ m ka sekuriti dị mana ka ha wụrụ ndị azụrụ azụ na-eme etu kwesịrị ọhọ ịfụ ndị mmadụ nọlụ onwe ha gbakawa ya egbe nee nke a kịta o nwe ka esi kpọchiata dis girl azụ o nweghị onye nwụrụ anwụgo kịta o nwe ka esi kpọchiata ya azụ a na-ele ndụ n'afịa si mara ụdị ndị a na-ebunye egbe biko nụ anyị asịhọ sekuriti adịna sekuriti amaka ichekwa obodo amaka mana si mara ụdị ndị a na-ebunye egbe karịa ịna-anụ ụdị akụkọ ọwụna ha anọkata e, a chọrọ ime udo ga-achị sekuriti obodo ewere e onye anụ ọfịa bunye ya egbe gọvanọ Soludo biko malụ ife ị ya-eme ife a maka ọ na-edo e, e ahazighị nke ọfụma ọzọ a na-achọkwa imekwa malụ ife ị ya-eme ebe a ka m sị ka a hapụ ya onye fụrụ ozi a gbasaa